alihamdulilayi rabilalamin kaloba a jɔra sini an bɛ sun daminɛ yanni an ka sun daminɛ an bɛna bi jɛmukan a bɛ sigi jɔn bɛ se ka sun jɔn tɛ se ka sun an bɛna an da don a la k'a walawala an ka maa welelenw o ye imam ashek ahmed tijan jalo fo torokɔrɔbugu o y'an ka maa welelen fɔlɔ ye maa welelen filanan o ye dɔktɛr diko fatoma usumani o ye médecin général don eh, dɔgɔtɔrɔba don ba maliba kɔnɔna la an n'u le bɛ ɲɔgɔn fɛ inshallah alimami salamu aleykum waaleykum salam warahmatulahi wabarakatu dɔgɔtɔrɔ salamu aleykum Walekum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. Alhamdulilayi rabil alamin an bɛ aw fo aw ka nali la insha allah ee alimami sunkalo a kalo jɔra sini an bɛ sun insha allah mais sun n'a jɔra dɔrɔn jamana kɔnɔ i b'a ye dɔw b'a fɔ

alhamdulila yanni an ka don walanda in kɔnɔ an bɛ ondo tv eh, lajɛlikɛla ni a kanubaa bɛɛ lajɛlen fo an'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen an bɛ an karamɔgɔ yɛrɛ fana fo musa zubedarago ka dɔktɛr yɛrɛ fana fo inshallah ka lajɛli jamakulu bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn alhamdulila sunkalo ye kaloba ye eh, sunkalo ale ye silamɛya pilier

aw minnu ko k'aw ye silamɛ ye aw minnu ko k'aw dalen don ala la aw minnu ko k'aw dalen don ala kira muhamadu la sallallahu alaihi wasallam ko ala ye sun kɛ aw ma farida ye a ye sun kɛ aw ma diyagoya bilen ye i n'a fɔ a y'a kɛ manton tɛmɛnenw kan diyagoya ye cogoya min na a dabɔkun ye mun ye kun jumɛn b'a la laalakum tatakun walasa a dɔ la aw ka se ka ala ɲɛsiranya sɔrɔ donc an b'a daminɛ fɔlɔ sunkalo yɛrɛ farida de ye an kan walasa an k'a dɔn jɔn bɛ sun ou bien jɔn tɛ sun donc sunkalo kɔni farida bilen de don an kan wajibi bilen don silamɛ bɛɛ kan nka an bɛna règle dɔw fɔ f'olu ka dafa i la o de b'a to a bɛ k'i kan diyagoya ye o règle fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye walasa sunkalo ka k'i kan diyagoya ye awal sey f'i ka kɛ silamɛ de ye silamɛ de ye sunkalo bɛ k'o kan diyagoya ye mais mɔgɔ min tɛ silamɛ ye sunkalo t'o kan diyagoya ye min bɛ ɲini o fɛ o ka tuubi ka bɔ a bɛ diinɛ min na ka don silamɛya diinɛ la n'a donna silamɛya diinɛ la sisan o la sunkalo bɛ sɔrɔ ka kɛ a kan diyagoya ye o ye rɛgili fɔlɔ ye rɛgili filanan ye jumɛn ye mɔgɔ min bɛ sun f'a tigilama ka kɛ baaligu ye alibulugu f'a ka kɛ baaligu don a ye baaliguya dafa donc o b'a yira an na k'a fɔ denmisɛnnin fitinin min ma baaliguya fɔlɔ sunkalo t'o kan diyagoya ye diyagoya tɛ a kan nka dɔnnibagaw ko a ɲininen don an fɛ denmisɛnnin minnu b'an bolo an k'u lakalan sun kɛcogo la an k'u dege sun kɛcogo la i n'a fɔ an yɛrɛ y'a ta an fitininw cogoya min na ala kira ka sahabaw fana eh, sallallahu alaihi wasallam olu fana kun b'u u ka denmisɛnninw lakalan sun kɛcogoya la an bɛɛ y'a ta an faw nɔfɛ ten i bɛ sun ka se midi ma ni midi sera a b'a fɔ k'i ka sun jɔ ɔ i bɛ kɔrɔbaya dɔɔni dɔɔni a bɛ taa 14 heures la f'a laban i bɛ dege a la donc hakili de b'a ta parce que n'i m'o kɛ denmisɛnnin na a b'a miiri k'a fɔ n'a y'a kɛ dɔrɔn a bɛ sa de a tɛ se ka kɔngɔ muɲu ka se k'a daminɛ fajiri fo tile binni i b'o kɔngɔ muɲu a miiri la a bɛ sa de donc tadiribu in kun y'o de ye a la lakalanni o kun y'o de ye donc sun a bɛ wajibiya i kan f'i ka kɛ silamɛ ye a filanan f'i ka baliguya donc denmisɛnnin a ɲininen don an fɛ an k'a lakalan sabanan ye jumɛn ye walasa sun ka wajibiya i kan o de ye f'i hakili ka dafa ɔ fatɔ ani lagalagatɔ sun binnen don ka bɔ o kan ka da alakira ka hadisa kan sallallahu alaihi wasallam a ko an ma ko rufia alqalam an thalasin ko kalimu wililen don ka bɔ maa saba kan bimaana maa nasɔnya saba bɛ yen olu ka ɲuman tɛ sɛbɛn wa juguman tɛ sɛbɛn kalimu wulilen don ka b'o kan a fɔlɔ ye jumɛn ani naim hata yastaiqiz mɔgɔ min bɛ sunɔgɔ la o ka foyi tɛ sɛbɛn parce que a bɛ sunɔgɔ la f'a ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la a filanan ye jumɛn ye denmisɛnnin fitinin f'a ka balikuya n'a balikuyara waati min na o la nakiru ni munkari bɛ kɛ a kɛrɛfɛ minnu b'a ka ɲumanw ni a ka jugumanw sɛbɛn a sabanan ye jumɛn ye n'an bɔ o la sisan fo a ka hakili ka dafa n'a hakili ma dafa dɔrɔn kalimu wulilen don ka bɔ a kan donc nin ye sarituya sabanan ye hij eh, silamɛya kɔfɛ hakili kɔfɛ denmisɛnniya baliguya kɔfɛ sisan saritu naaninan ye jumɛn ye alikudra o de ye se ye f'a tigilama ka se de ka sun ni lujura dɔ y'a bali sun bɛ bin ka bɔ a kan i n'a fɔ an bɛna se lujura ninnu fana ma kuma kɔnɔna la cogoya min na donc se o fana jɔyɔrɔ bɛ yen fo se ka kɛ yen walasa sun ka k'i ma farida ye o ye a duurunan ye o ye a naaninan ye plutôt a duurunan ye jumɛn ye a tigilama kana kɛ muso ye muso min bɛ laada jeli la n'a bɛ laada jeli la sunkalo ye wajibi y'a kan mais ale tɛ se ka sun fo laada jeli in ka tɛmɛ ɔ ou bien a kana kɛ muso ye min bɛ bange jeli la n'a bɛ bange jeli la sunkalo ye farida ye a kan mɛ sun in tɛ se ka kɛ fo bange jeli in ka tɛmɛ donc ninnu ye rɛgili ye silamɛya ye rɛgili minnu sigi ninnu de b'a to n'o nin dafar'i la de sun bɛ k'i kan farida ye fo n'o y'a sɔrɔ dɔrura dɔw nana donc kumakan lasurunya kama inshallah kuma daminɛ la an bɛ se ka min fɔ fɔlɔ o ye nin inshallah eh, an ye o faamu eh, sun faridacogo adamadenw kan eh, o faamuyara hali bi an bɛ kuma sɛbɛ la an b'a ye sun n'a daminɛna

ou bien aw bɛ taama sira la ɔ aw ka sun aw k'a yaharuya fo aw ka bɔ bana waati kɔnɔ ou bien aw bɛ taama min na ni taama gɛlɛn don an bɛna s'a ma kɔnɔna la ɔ n'o taama sarituyaw dafara la d'abord an b'a daminɛ bana la banabaatɔ min tɛ se ka sun dɔkitɛriw y'a yira karisa n'i sunna a bɛ dɔ fara i ka bana degere kan n'i sunna a man ɲi i ka sante ma ɔ o bɛ ɲini e fɛ kuranɛ de ko i ma o la k'e ka sun yaharuya fo ka taa se i ka bana banni waati ma ni bana waati tɛmɛna sunjuru in i b'a sara ɔ an b'an porofite k'a fɔ an baw ni an mamusow ni an mɔkɛw ye an b'a dɔn k'a fɔ sun ka d'u ye koyi nka n'i si sera hakɛ dɔ la o fana b'a la nka ni bana sera hakɛ dɔ la kan'a jagoya k'i bɛ sun tan kɛ n'a bɛ tɔɔrɔ de se i ma n'a bɛ tɔɔrɔ se i ma ala yafalen don i ma a ko i ka sun in to yen f'i ka nɔgɔya ni ala ye nɔgɔya k'i ye waati min na i bɛ segin i bɛ sun in kɛ donc nin de ye ala subhanahu wa taala ka yamaruya kan ye a ye min di a ka jɔnw ma donc a fɔlɔ o de la n ko n ko lujura dama damani bɛ yen o lujura ninnu n'olu ye hadamaden sɔrɔ sun bɛ bin ka bɔ a kan o fɔlɔ o de ye banabaatɔ ye ni maa min ye banabaatɔ ye k'a sɔrɔ eh, sarituya duuru in bɛɛ dafara a tigi la mɛ banabaatɔ don sun bɛ bin ka bɔ a kan sun bɛ bin. alhamdulilah an bɛ kuma di dɔgɔtɔrɔ ma komi an donna bana hukumu kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔ eh, an bɛ sunkalo la mhm. alimami ye min fɔ sisan sun bɛ bin ka bɔ banabaatɔ kan aw de bɛ banabaatɔ yamaruya. i kana sun ni hɛn b'i la ni nin banna i bɛ se ka sun ɔ banabaatɔ fasɔn jumɛnw de bɛ se ka sun ka bana to u la o ni bana bɛ minnu na n'u tɛ se ka sun alhamdulilayi

imamu y'a fɔ cogo min na banabaatɔ bɛ yen donc comme ale tɛ bana ninnu dɔn k'u faranfasiya donc euh, n bɛna don bana ninnu na donc euh, an fɛ bana fɔlɔ o de ye mɔgɔ min kɔrɔla kosɛbɛ min kɔrɔla mɔgɔkɔrɔba a dan b'a la n'i ye san bi seegin bɔ san bi seegin ninnu o b'a sɔrɔ farikolo fɛnmisɛn caman bɛ yen u tɛ se u tɛ se ka baara kɛ u sɛgɛnna en plus n'i sera si hakɛ dɔ la farikolo mago bɛ ji ni dumuni na waati bɛɛ i bɛ i ko u b'a fɔ cogo min na adamaden n'i bɛ kɔrɔ i bɛ segin denmisɛnninya la i bɛ kɛ komi denyɛrɛni fitinin i b'a dɔn denyɛrɛni fitinin kɔni dumunikɛ ɛri t'a la dɛ ni waati min mana fɛn nɔgɔya dɔrɔn i bɛ fɛn dɔ d'a ma a ka a k'a dun bon mɔgɔkɔrɔba fana bɛ ten de donc olu fana tɛ se ka kɔngɔ muɲu en plus u farikolo yɛrɛ tɛ se voilà o y'an ka banabagatɔ fɔlɔ ye se ka sun ah, santé hukumu kɔnɔ voilà a filanan o ye mɔgɔ minnu ni u farikolo yɔrɔ dɔ bɛ yen min t'a ka baara kɛ ka ɲɛ misaliya la sɔndimibana bɛ mɔgɔ min na ɛrɛndimibana bɛ mɔgɔ min na samanɛnɛbana min bɛ mɔgɔ min na donc euh, olu i bɛ fura dɔ de ta pour que o appareil ou bien o o kɔnɔfɛn in o ka se ka a ka baara kɛ donc fura dɔ de bɛ o bila baara la a bɛ komi eh, bateri ni kuran t'a la a tɛ taa dɛ voilà donc olu kuran bannen don fura de bɛ kɛ ko ko olu kuran ye voilà donc olu fana sen tɛ sun na sun na an fɛ yen voilà n bɛna dunuya bakuruba ye n bɛ se ka a faranfasiya dɔɔni misaliya la jabɛti bɛ mɔgɔ min na fo ka se complication na complication ye min ye bana kɔlɔlɔ voilà a compliquera wala kɔlɔlɔ donc a ye ɛrɛn bali a k'a ka baara kɛ ka ɲɛ fo ka to ka taa joli ko kuma bɛɛ mm-hmm. a tɛ se ka sun dɛ ayi i tɛ se ka sun voilà voilà a ye jolisira bana bila i la o fana i tɛ se ka sun a mana kɛ lujura o lujura ye n'a y'a bila i la parce que ale bɛna farikolo yɔrɔ de jɔ o tɛ baara kɛ donc euh, n bɛ kuma imamu ka hukumu kɔnɔ farikolo dafalen de bɛ baara kɛ farikolo dafalen o de bɛ baara kɛ donc ni fɛn dɔ b'a jɛ dɔrɔn a bɛ na ni problème dɔ ye minɔn muɲu sabanan o ye tansiyɔn bana ninnu a bɛ fɔ mɔgɔw ma k'u kana kɔgɔ dun su fɛ bon tansiyɔn bana fana n'a sera ɲɛfɛ fo a kɔmasera ka complication kɛ n'a kɔmasera ka complication kɛ ale fana tɛ se ka sun a tɛ se ka sun ni tansiyɔn compliquera fo i ka fura saba ta tension fura journée kɔnɔ f'i ka fura saba ta ou bien dɔw yɛrɛ bɛ fura naani fura duuru ta bana kelen kama donc euh, o tigi n'i sunna farati don n'i sunna farati don voilà mais bana daminɛ daminɛ jabɛtitɔ min b'a daminɛ na a bɛ se ka sun baasi foyi t'a la baasi foyi t'a la a bɛ se ka taa a ka dɔgɔtɔrɔ voir a b'a ka labɛnw kɛ a bɛ sun a yamaruya a bɛ se ka sun hali ni fura ta cogo bɛ yɛlɛma yamaruya awɔ a bɛ taa dɔgɔtɔrɔ de voir fɔlɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ fura ta cogo changer parce que an ka kɔgɔma ni sukaroma de ka ca sunkalo fɛ an b'o dun ka ca voilà donc de sorte que dɔgɔtɔrɔ bɛ i ka lahalaya lajɛ k'a f'i ɲɛna bon i k'i ka fura tacogo yɛlɛma donc i bɛ se ka sun tansiyɔn fana bɛ ten n'a sera ɲɛfɛ n'a ma se ɲɛfɛ a daminɛ daminɛ na donc fura tacogo bɛ se ka changer parce que dumunikɛ heure bɛ changer i tɛ dumuni kɛ tile fɛ i b'a dun su dɔrɔn de kɔnɔ dibi dɔrɔn de kɔnɔ an bɛ dumuni kɛ donc fura tacogo bɛ changer ka essayer k'a lajɛ ni fura sɔnna o yɛlɛmali ma o xilasi i bɛ se ka sun mais ni fura ma sɔn o yɛlɛmani ma i tɛ se voilà donc dɔgɔtɔrɔ o faamuyara an bɛ na alimami fan fɛ inshallah i ye min fɔ question damadɔni bɛ yen an b'o ɲɛsin alimami ma alimami dɔgɔtɔrɔ ye fɛn fɔ sisan bana daminɛ kosɛbɛ tension jabɛti a ye bana juguman minnu fɔ ko daminɛ la i bɛ t'i ka dɔgɔtɔrɔ fɛ yen k'i yamaruya a bɛ se k'i sun bon an b'a ye dɔw tɛ taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen u b'a a bɛ fɔ dɔrɔn a bɛ ye dɔrɔn ko jabɛti y'u minɛ dɔrɔn u bɛ tansiyɔn y'u minɛ u bɛ sin ka sun bila u yɛrɛ ma kisa jumɛn b'o la ka a ɲɛsin olu ma farati u bɛ farati de kɔnɔ u bɛ diinɛ ye mun fɔ ka sun bila i yɛrɛ ma k'a sɔrɔ i ma yamaruya alihamudulila an y'a fɔ cogoya min na sunkalo ye farida de ye farida bilen de don tulonkɛ tɛ dɛ ala kira ko nɛma ni kisi b'a ma ko man aftara yawma ni maa min ye don kelen sun bila don kelen dɔrɔn ka sɔrɔ lujura foyi t'i la n ta ye n yɛrɛ ye ou bien n ye bana bila n yɛrɛ la ka sɔrɔ a tɛ n na ou bien n siranna dɔrɔn sunkalo ɲɛ k'a bila ala kira ko ko hali n'i y'i si bɛɛ kɛ sun na wa in sama dahr hali n'a y'a si bɛɛ kɛ sun na o tɛ se k'o tile kelen in sara wa in sama hali n'a y'a sun hali n'a y'a sun k'a si tɔ bɛɛ kɛ sun na tile kelen dɔrɔn n'i y'a bila biduni uzr k'a sɔrɔ lujura foyi tɛ yen tulonkɛ la farati dan don farati dan don donc sunkalo tulonkɛ ko tɛ ala ka farida bilen don farida min ni alikiyama jɔ don a b'i ɲininka a la donc an ka siran ala ɲɛ an k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ in ye waati fitinin de a bɛ ban an bɛ min kɛ kaburu kɔnɔ o de ka ca an bɛ min kɛ alikiyama o de ka ca donc an k'o jɔrɔ an ka sun in kɛ ala bɛ nɔgɔya don a la donc dɔgɔtɔrɔ ye min fɔ ni maa min b'a dɔn k'a fɔ jabɛti b'i la a daminɛ don gɛrɛ dɔgɔtɔrɔw la u k'a lajɛ est ce que i bɛ se ka sun wa i tɛ se ka sun n'u y'a yira k'a fɔ i bɛ se ka sun a lujura b'i kan sabula dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ de y'a sabati k'a fɔ i bɛ se ka sun nka n'u y'a yira k'a fɔ k'i tɛ se ka sun falillahil hamdu o ye sun binnen o jurumu foyi t'i kan o ye sun bin i kan parce que kuranɛ de y'o fɔ faman kana minkum maridan aw ala safar n'a sɔrɔ i bɛ i ye banabaatɔ ye dɔrɔn sun binna fo ni bana in kɛnɛyara waati min na ni bana kɛnɛyara sun juru in i b'a sara donc dɔgɔtɔrɔ ka kuma la a ye kuma dɔ fana fɔ c'est très important ɛɛ lujura min b'a to hadamaden bɛ sun bila n'o ye si kɔrɔbayali ye silamɛya fana b'o fɔ sabula alakira ka hadisa bɛ yen hadisa min ibn abbas de y'a lakali an ye ibn abbas y'a lakali an ye k'a fɔ alakira nɛɛma ni kisi b'a ma a ko ko ala ye eh, ruhasu a ye eh, promo kɛ cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ye n'i si sera hakɛ dɔ ma promo de b'i ye donc sun bɛ bin ka bɔ i kan tant que n'i sunna a b'i tɔɔrɔ ayiwa ayiwa kosɛbɛ kosɛbɛ mais cɛkɔrɔba dɔ bɛ a bɛ se ka fo san bi segin san bi kɔnɔntɔn mais a bɛ sun a t'a tɔɔrɔ donc o bɛ se ka sun mais sun bɛ bin ka bɔ jɔn kan a ka kɔrɔya kama n'a sunna a b'a tɔɔrɔ a tɛ se ka waati jan kɛ ka kɔngɔ muɲu tuguni a tɛ se ka waati jan kɛ ka minnɔgɔ muɲu tuguni donc o tigilama o sun bɛ bin ka bɔ olu kan o ye ala kira ka kumakan ye salalahu taala alayhi wa salam donc sun bɛ bin ka bɔ jɔn fana kan tuguni o ye ni maa min bɛ voyage la silamɛya kiti kɔnɔ e ye voyage kɛla i ka kɛnɛ fɛn bɛɛ b'i la foyi t'i la nka sun bɛ bin ka bɔ i kan fo i ka bɔ voyage la nka voyage jumɛn don a kɛrɛnkɛrɛnyanen don voyage in fɔlɔ saritoya min b'a la voyage i bɛna taa min na a ka kɛ voyage ye sariya ye voyage min daga i tɛna wuli ka taa ala kuta la i tɛna wuli ka taa dɔrɔgu feere la i tɛna wuli ka taa dɔlɔ min na i tɛna wuli ka taa ala kuta la ala kuta m'i wuli ka taa bali haju de y'i wuli ka taa silamɛya bɛ haju min dɔn haju ye donc o y'a fɔlɔ ye a filanan ye jumɛn ye k'a fɔ dɔrɔn n bɔra yan n taara senu ou bien n bɔra yan n taara eh, bamakɔ dafɛ dugu ninnu na ou bien kulikoro misaliya la n bɛ sun to yen la o tɛ f'a ka se kilomɛtiri bi seegin de ma distance in ka se kilomɛtiri bi seegin ma i bɛ se ka sun jɔ i n'a fɔ kilomɛtiri bi seegin dɔnnibaga dɔw b'a fɔ kilomɛtiri bi seegin ani naani voilà donc n'a sera o ma dɔrɔn sun bɛ jɔ i n'a fɔ seli fana bɛ kɛ naani naani bɛ kɛ fila fila ye tant que ni kilomɛtiri sera bi seegin ma ou bien bi seegin ani naani ma donc o ye voyage ye n'i bɛ taa voyage la o y'o ye donc n'i sera voyage la par exemple ne bɔra yan sisan n taara eh, faransi misaliya la ɔ ne ne ye maliyɛn de ye n tɛ faransika ye muso tɛ n bolo faransi ni muso b'i bolo faransi n'i donna yen dɔrɔn i bɛ sun i bɛ sun mubasarata n'i donna dɔrɔn sun bɛ k'i ka farida ye parce que i sera ka ban voyage banna o muso b'i bolo o dugu la sun bɛ k'i ka farida ye nka ne taara yɔrɔ la muso tɛ n bolo yɔrɔ min na ɔ n ka dugu tɛ ɔ n sera yen sariyatigiw ko dɔw ko ko tile tan ni duuru b'i bolo i n'a fɔ abu hanifa ale ko tile tan ni duuru b'i bolo yen i bɛ se ka sun jɔ ani e taara kalo kelen de kama n'i sera yen dɔrɔn i bɛ sun ani n taara faransi n taa kun ye n ka taa tile tan ni duuru kɛ abu hanifa ka taabolo la i bɛ se ka sun jɔ fo i ka segin o ye fɛn ye fɛn fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye dɔnnibaga dɔw ko ayi ko n'a tɛmɛna tile naani kan dɔrɔn ko sun bɛ kɛ n taara faransi n taa kun ye tile duuru de ye bimaana a tɛmɛna tile naani kan donc o la sun bɛ k'i ka farida ye n'i donna faransi dɔrɔn i bɛ sun bien vrai k'i t'i ka jamana la mais i bɛ sun parce que i kan ka temps min kɛ a bɛ tɛmɛ tile naani d'accord inshallah o faamuyara an bɛ na dɔgɔtɔrɔ fan fɛ bawo thème bɛ e, banabaatɔw ni fɛnw de kan inshallah dɔgɔtɔrɔ an bɛ n'i fan fɛ e, i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ e, bana min n'a b'i la i tɛ se ka sun n'a ye o banaw i y'olu citer citer ee i n'a fɔ an da bɛna tugu bana min na n'o ye estoma ye a ka ca an ka jamana kɔnɔ furudimi dɔw b'a n'a b'u la dɔrɔn u tɛ sun bɔn dɔgɔtɔrɔ de b'u yamaruya u kana sun estoma in kama wa parce que an y'a ye i ka fɛn na i m'i da tugu o la bɔn a dun bɛ an fɛ yan ka caya estoma bana façon jumɛn don a bɛ mɔgɔ bali sun na wa a tɛ mɔgɔ bali sun na an b'i bolo dɔgɔtɔrɔ alhamdulillah estoma n'u b'a wele ko furu furudimi furudimi bana don min bɛ kɛnɛya a bɛ kɛnɛya bien n'i y'a furakɛ k'a ɲɛ a bɛ kɛnɛya i b'i ka sun kɛ a tɛ sun bali a tɛ sun bali mais ni a bɛ mɔgɔ min na ni yanni a tigi ka sun a bɛ se ka se dɔgɔtɔrɔ ma toujours yamaruya ka di yamaruya di parce que ne ni yɛrɛ ne yɛrɛ ni mɔgɔ nana ni sunkalo surunyara la an bɛ appeliw sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ na n b'a f'i ɲɛna a essayer a essayer i b'a essayer parce que olu ye piège de ye i y'alimami ka kumakan mɛn ko wajibi bilen de don donc euh, an fana bɛ u kalaji yɔrɔ dɔn donc n b'a f'i ɲɛna a essayer n'i yɛrɛ y'a dɔn i dɛsɛra a bɛ k'i tɔɔrɔ o la i bɛ na i t'a jɔ dɛ i bɛ na fura bɛ d'i ma fura bɛ d'i ma ayi fura bɛ d'i ma i bɛ fura ta. n'i ye fura ta donc ni i yɛrɛ ni ala ni ɲɔgɔn cɛ i yɛrɛ don fura y'i mago ɲɛ a i bɛ kɔntine ni sun ye dɛ an kɔni tɛ yamaruya di ten furudimi min na a sun bɛ bin a tigi kan n'o y'a sɔrɔ a tigi ladalen don dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la dumuni tɛ se ka tɛmɛ a kan fɛ fo sɔrɔmu ni fɛnw ka k'a la olu wala sinɔn minnu jɔlen don u sen kan furudimi t'u la dumuni de b'u kɛlɛ dumunifɛn dɔw bɛ yen n'i y'a dun i furu ka kɛnɛ o i furu man kɛnɛ o a bɛ réaction k'i la bon mɔgɔw t'o o du o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bon an ka jamana kɔnɔ eh, faamuyalibaliya y'a kɛ mɔgɔ caman ti taa dɔgɔtɔrɔ voir u b'a fɔ fɔ ɲɔgɔn ye de nin bɛ na nin bɛ voilà estomac bɛɛ ko estomac estomac alors que furudimi a qualité ka ca furudimi qualité ka ca a bɛ tan ni duuru bɔ a bɛɛ n'a signe n'a furakɛ cogo n'a a ɲini cogo an bɛ min wele ko diagnostic k'a ɲini k'a dɔn furudimi sugu min don a bɛɛ n'a furakɛ cogo hali banakisɛ dɔ bɛ yen o bɛ furudimi bila mɔgɔ la mais n'i ma banakisɛ in furakɛ furudimi tɛ ban dɛ ya furudimi voilà sinon furudimitɔ man kan sun bila dɛ fo a ka sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ de ka s'a dan na e yɛrɛ y'a ye furudimi dɔw bɛ yen o bɛ mɔgɔ fɔnɔ ni kɔngɔ gann'u la dɔrɔn o bɛ fɔnɔ n'i y'o ye i bɛ fura di fɔlɔ awɔ fura bɛ di parce que dumuni bɛ kɛ su kɔnɔ siɲɛ fila kɔni su su daminɛ ani tile daminɛ dumuni bɛ k'o fila la a fura fɛn fɛn mana di o waati kɔnɔ kɔni o bɛ o bɛ mɔgɔ dɔ ɲɛ o bɛ satisfait nin ye furudimitɔ minnu b'u sen kan dɛ u bɛ taama o taa yɔrɔ bɛɛ la mais minnu ladalen don dɔgɔtɔrɔso la fo dumuni yɛrɛ tɛ tɛmɛ parce que furudimi dɔ bɛ yen u bɛ wele ko les œsophagites c'est à dire que kan fileni furudimi ninnu donc i bɛ taa sɔrɔ kan fileni bɛ nɔrɔ dumuni tɛ tɛmɛ a fɛ donc f'u ka mananin don ka dumuni latɛmɛ mm-hmm. a tigi mm-hmm. pour que a ka se a ka se ka balo olu kɔni eh, o tɛ an bɛ yamaruya di u kana sun f'u ka kɛnɛya ah, n'u u bɛ kɛnɛya fo ka ɲɛ o bɛ kɛnɛya wala a bɛ kɛnɛya a bɛ kɛnɛya parce que furudimi tellement que a psychose de bɛ mɔgɔw la n t'a fɔ cogo n t'a dɔn n b'a fɔ bamanankan na cogo a bɛ mɔgɔw kunkolo la donc euh, voilà a bɛ a bɛ mɔgɔw kunkolo de la hali ni mɔgɔ min girinti la an kɔni an tɛ girinti dɔn ni bana yɛrɛ ye n'i ye dumuni kɛ k'i fa kɔni diyagoya la i bɛ girinti hali ni mɔgɔ min girinti la o b'o kɛ furudimi ye donc euh, n bɛ message lancer eh, bɛɛ ye an ka dɔgɔtɔrɔw ye u k'u janto kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nin aspect la ni mɔgɔ mɔgɔ nana ko furudimi furudimi tɛ sun sun sun tɛ sun sun bali dɛ a t'a bali i b'a stadifier k'a dɔn a bɛ niveau min na ani furudimi qualité min don donc n'a tigi ni fura ka kan ka fura renforcer a bɛ fura ta ni a tigi ni fura man kan fana a bɛ a bɛ sun a bɛ sun parce que i y'a fɔ cogo min na dɔw ka furudimi bɛ wuli de fo ni san sunkalo jɔra de u hakili bɛ sɔrɔ ka jigin furudimi la sinon ni sunkalo ma jɔ u hakili tɛ jigin furudimi la voilà donc de sorte que ne kɔni n'i nana a n tɛ n tɛ n tɛ ɲɛ jɔ i la ka ka n t'a dɔn ka siran ɲɛ ka taa ɲɛ jɔ ala la ayi fɛn dɔgɔtɔrɔya fana sariya don ani silamɛya fɛn dɔw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ parce que ala ka fɛn dalen de don a tɛ foyi fɛn kɛ ni dalilu t'a la quoi yaya donc de sorte que eh, furudimi a tɛ sun bali donc ni mɔgɔ mɔgɔ min sikalen don a yɛrɛ la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ voir

hali kaba bana dɔw bɛ yen sun b'a juguya awɔ kaba dɔw bɛ yen awɔ awɔ kaba dɔw bɛ yen n'i sunna dɔrɔn a b'a juguya mais o bana n'a bɔra tension ni diabète ninnu complication na bana tɔ bɛɛ an b'a fɔ i ka essayer hali ne yɛrɛ hali mɔgɔkɔrɔba dɔw n b'a fɔ k'u ka essayer n'i dɛsɛra o b'a dɔn k'i farikolo tɛ se i b'a jɔ o ka jɔ toujours ne b'a essayer. toujours ne b'a fɔ a essayer n'i y'a essayer i yɛrɛ ni ala ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ se n'a ma i tɔɔrɔ i b'a kɛ i yɛrɛ man kan hali n'a y'i tɔɔrɔ sun daminɛ na a bɛ digi bɛɛ la i bɛ se ka tile dama damani kɛ k'a lajɛ n'a y'i kɛɲɛ yɛrɛ yɛrɛ o y'i yɛrɛ minɛ a dɔgɔtɔrɔ aa nin kɔni a ye nin kɛ n na an yɛrɛ b'a dɔn signe minnu man ɲi n'i y'olu fɔ dɔrɔn an b'a dɔn ko e kɔni i ka kan ka sun jɔ voilà sinon o ye bana bɛɛ ye n'a bɔra n ye complication minnu fɔ hypertension n'a ye dusukun waga bila i la o bɛ yen ni mɔgɔ minnu fiɲɛ u tɛ fiɲɛ sɔrɔ ka ninakili fogonfogon bana gɛlɛnman bɛ minnu na hmm? ani minnu e, jabɛti juguman bɛ minnu na minnu samanɛnɛ tɛ baara kɛ pewu ou bien rein tɛ baara kɛ pewu donc olu kɔni ni olu ka dossier ye dɔrɔn olu ka papier bɛ d'u ma olu bonus voilà voilà promo o ye promo mɔgɔw ye sinon a tɔ bɛɛ b'a essayer dɛ mm-hmm. a tɔ ba dɔw wa hali nerf bana bɛ minnu na kɔdimi ni fɛn ninnu u bɛ na mm, dɔw bɛ na u b'a fɔ eh, koko bɛ n na a bɛ hakɛ to koko bɛ n na ah, koko ni kɔngɔ muɲu ni fɛn bɛ ɲɔgɔn ye sira la bana minnu bɛ furakɛ bana fɛn fɛn n'a bɛ furakɛ ka ban.

conseil jumɛn b'i bolo an kɛlen ka kɔngɔ minɛ ka minnɔgɔ minɛ suntigɛ waati an kan ka mun ni mun de kɛ walasa a kɔlɔlɔ kana na k'an na i n'a fɔ sɔɔni alimami bɛn'i da don a la sun bɛ maa kɛnɛya aw dɔgɔtɔrɔw fɛ yen conseil wɛrɛ bɛ yen k'a di tiɲɛ don sun b'an kɛnɛya mais ni sun tigɛra an bɛ girin fɛn minnu kan an ka i k'i da don o la k'o walawala alhamdulilayi eh, u b'a fɔ cogo min na sun ye fari jaka bɔ de donc eh, wa n'a kɔlɔlɔ fana bɛ ɲɔgɔn na n'i m'a kɛ ni hakili ye donc eh, o fɔlɔ ye min ye eh, depuis fajiri i ma ji min i ma dumuni kɛ donc furu jɔlen don pour que furu ka redémarrer fɛn dɔ de bɛ yen k'o kɛ fɔlɔ kana girin k'a kɛ komi furu bɛ baara la parce que i ye daraka dun n'i ye daraka dun tilela ni hakɛ o hakɛ i dun i b'a dun parce que déjà i ye furu démarrer donc f'i ka eh, démarrage kɛ o bɛ kɛ ni min ye eh, ji. ji ji ji wɔlɔkɔlen lipton ji kangaliba ji eh, fɛn ji eh, a kana kɛ fɛn sumalen ye dɔrɔn ah, wala wala wala donc n'i ka tamaro ɲimi i b'a ɲimi i bɛ tamaro ɲimi de kana a fɛn dɔrɔn k'a kunu ten dɛ i b'a ɲimi fo k'a pɔtɔpɔtɔ i da kɔnɔ f'a ka magaya f'a ka f'a ka kɛ pâte ye i da kɔnɔ ee i b'a ɲi ee non o man ɲi o man ɲi o man ɲi i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ sun tigɛ sɔɔni dɔrɔn dusukun bɛ ɲugu bɛ fɔɔnɔ parce que i ye i sinna ka furu girin k'a bila fɛn na ten nɔ baara la ten e nana ka mobili vitesse k'a la dɔrɔn ka taa ka sɔrɔ e m'a démarrer han ka yan filɛ ka yan filɛ ka le frein jigin ka ka sɔrɔ ka précaution ta ka taa n'e nana dɔrɔn ko mobili ka taa a an ni mobili taara a bɛ sɔn ka tiɲɛni kɛ dɛ voilà donc i bɛ toujours fɛn fitinin dɔ min bɛ furu stimuler c'est à dire que min b'a kɔri fɛnnin dɔ min b'a kɔri o de la karamɔgɔ yɛrɛ i b'a fɔ i b'a fɔ tamaro i b'a ye tamaro kelen tɛ foyi bɔ a bɛrɛ ni bɔ mais an dɔgɔtɔrɔw fɛ f'i k'a ɲimi f'a ka magaya kosɛbɛ wala n'i ma tamaro fana sɔrɔ i bɛ n ye ji min fɔ a hakɛma ani verre huit verre huit ɲɛ kelen de don i b'o min verre huit ɲɛ kelen furu bɛ stimuler a bɛ recommencer donc le temps que i bɛ tila fitiri seli la ka labɛn wɛrɛw kɛ o la i bɛ dumuni dɔgɔ dɔgɔnin dun de ah, dɔgɔnin dun n t'a dɔn e, e, e, arabu jamana ninnu kan i taara i bɛ taa sɔrɔ dumuni caman bɛ yen tabali sanfɛ mais mɔgɔw hakili la k'u b'u fa la i b'a coki coki de i bɛ dɔɔni dɔɔni don a la parce que a kelen kelen bɛɛ n'a nafa de don farikolo la i bɛ n'i y'i kɔnɔ fa mɔni na ka tila k'i kɔnɔ fa sɛ la k'i kɔnɔ fa makɔrɔni na k'i kɔnɔ fa kangaliba la han a tɛ ɲɛ dɛ u bɛɛ bɛ pilasi sɔrɔ a furu bɛ degun a bɛ degun donc ni furu degunna a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye donc o ɲuman ye min ye i bɛ dumuni dɔgɔdɔgɔnin dun de i b'a dɔgɔdɔgɔnin dun hali ji i b'a dɔgɔdɔgɔnin min chaque fois que n'i hakili jiginna ji la i bɛ dɔɔni min kan'i kɔnɔ fa la la la kan'o kɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn ji bɛ fɛn dɔ wɛrɛ place ta parce que ala ye farikolo dilan k'a kɛ cogo min na ni dumunifɛn taara a bɛ tilan de yɔrɔ bɛɛ n'a ka ɲiyɔrɔ la bɛ taa de dumunifɛn kelen a bɛ tilan yɔrɔ bɛɛ n'a ɲiyɔrɔ la fo ni min ɲiyɔrɔ la t'a la par exemple ɲɛ ɲiyɔrɔ la o ye vitamine a ye mun ni dumuni ni vitamine a tɛ yen dumuni na ɲɛ ɲiyɔrɔ la t'a la donc o de la o de la a bɛ fɔ k'i ka dumuni dun un aliment complet min farikolo yɔrɔ kelen kelen bɛɛ b'a tanin sɔrɔ voilà o tɛ sɔrɔ dumuni kelen na donc n bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ u ka dumuni diversifier u ka a caya mais u kana a dun kojugu u kana hali suguri bɛ ten ji kɔni u k'o min sanga ni waati bɛɛ mais a kana dama tɛmɛ i bɛ se ka taa fo litiri saba yanni suntigɛ ni suguridun cɛ dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni kan'i kɔnɔ fa a la dɛ. n'i kɔnɔ fa a la a man ɲi dɔw yɛrɛ a b'u dɛsɛ yɛrɛ ka taa nafila seli kɛ parce que i bɛ sin ka noyer i bɛ noyer bon mɔgɔw m'a faamu quoi sun ko tɛ dumuni ko ye o dumuni ko tɛ lahala dɔ de don dɔrɔn f'i ka a observer a n'a c'est un moment spécial waati kɛrɛnkɛrɛnlen de don donc a ni waati gansan tɔw tɛ se ka kɛ kelen ye

donc suguri la fana i m'a ye dɔw yɛrɛ suguri fɛ u tɛ se ka dumuni kɛ parce que u noyelen don donc a bɛna caman bɛ sun daminɛ mais camancɛ la u b'a jɔ parce que hygiène de vie tɛ yen min na sun lahala u t'a respecter u t'a dɔn olu kɔni fɛ sun tigɛra dɔrɔn yamaruya dira an ma ni fɛn fɛn y'an diya an k'a dun alors que o tɛ n'i m'o kɛ kɔni kɛnɛya santé mɔgɔw bɛ kɛnɛya min fɔ sun na i t'o sɔrɔ dɛ i t'o sɔrɔ parce que i bɛ sun de n'i sunna pour que i ka kɛnɛya in sɔrɔ n y'a fɔ cogo min na farikolo yɔrɔ bɛɛ k'a tanin sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ problème t'a la farikolo yɔrɔ kelen kelen bɛ k'a ta nin sɔrɔ donc o la farikolo bɛ lafiya parce que a ye san kuuru bɛɛ kɛ a bɛ dumunibaw gérer a bɛ fɛn caman caman caman gérer a bɛ n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna sun hali hakili a bɛ na ni hakili sigi ye dɔgɔtɔrɔya hukumu kɔnɔ ne ye min ye a bɛ na ni hakili sigi ye parce que ni stress t'i kan i hakili bɛ sigi. a bɛ na ni hakili sigi ani mɔgɔ min y'a ta ni limaniya ye dɛ mɔgɔ min y'a dɔn vraiment bɛ ka sun ala ye min y'a ta ni limaniya ye a bɛ na ni hakili sigi ye stress bɛ bɔ i kan wa i bɛ kɛnɛ i mago bɛ kɛnɛya min na i b'a sɔrɔ parce que farikolo kɛnɛya tɛ taa kunkolo kɛnɛya kɔ ni kunkolo ma lafiya kɛnɛya kɛnɛya tɛ yen dɛ i y'a ye donc a bɛ ten de inshallah an bɛ na alimami fan fɛ inshallah donc euh, euh, ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn dɔgɔtɔrɔ bɛ ka euh, kira ka kiraya a bɛ k'o de sabati kira ye nin fɔ kira ye nin kuma ninnu fɔ san ba kelen ni kɛmɛ naani ni kɔ bi avant bi cɛ san ba kelen ni kɛmɛ naani ni kɔ kira ko ko assawumu junnatun ko sun ye tangana de ye fura de don farikolo jaga de don a bɛ farikolo lafiya a bɛ hakili lafiya a tilala ka alakira ka kuma wɛrɛ sɔn ji la tuguni sallallahu alaihi wasallam alakira ko ko ni maa min bɛna sun tigɛ faliyuftira ala tamirin k'o tigi ka sun tigɛ ni tamaro ye tamaro munna tamaro munna mm. kira ko tamaro parce que ko sun tigɛ waati o b'a sɔrɔ furu nugu u bɛɛ mɔlɔntɔlen don ɲɔgɔn na donc fɛn kelen min bɛ yen mm. ni timiman don n'a bɛ nugu dayɛlɛ teliya la o de ye tamaro ye Donc fɛn lankolon fɛn lankolon tɛ dɛ kira de ye nin préciser n'i bɛ sun tigɛ dɔrɔn sun tigɛ ni tamaro ye faliyuftira ala tamirin o de ka ɲi santé yɛrɛ ma o de ka ɲi farikolo yɛrɛ ma nin de b'a jira ko kira o de la n sigilen don n bɛ ka yɛlɛ parce que a bɛ ka kira ka kiraya de tɔ sabati sallallahu alaihi wasallam donc a ye nin de fɔ ko n'an bɛ sun tigɛ faliyuftira ala tamirin fɔlɔ filanan a ko tuguni n'an bɛ tamaro in dun soit an ka tamaro in kɛ impair ye so an k'a kɛ tamaro kelen ou bien tamaro saba ou bien tamaro duuru ou bien tamaro wolonwula ou bien tamaro kɔnɔntɔn impair an kan'a kɛ fila fila fila ayi ayi ayi ayi kunfɛ tɛ silamɛya la o kow bɛɛ sigilen de don parce que min bɛ k'a fɔ an ye kira min bɛ k'a fɔ an ye kuranɛ ko ma wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kira tɛ kuma a kunfɛ fo ala ka wahayu jigin a kan ala min ye hadamaden da o bɛ ala o bɛ hadamaden dɔn n'a yɛrɛ ye donc o de bɛ ala kira eh, kunnafoni pour que a ka fɛn fɔ an ye fɛn min bɛ farikolo nafa fɛn min bɛ hadamaden yɛrɛ nafa donc n'an bɛ tamaro in fana dun an k'a kɛ impairw ye ala kira ko ni maa min ma tamaro sɔrɔ dun parce que a b'a dɔn tamaro tɛ sɔrɔ waati bɛɛ ou bien bɛɛ tɛ se ka tamaro sɔrɔ k'o tigilamaa ka ji dakuruɲɛ damadamani a k'o min kosɛbɛ ji dakurunya damadamani k'a k'o kɛ k'a sun tigɛ i k'o foron k'i sun tigɛ n'a ye ɔ a ma dan o ma ko ni maa min ma ji yɛrɛ fana sɔrɔ i ka nɔnɔ fana dakurunya damadamani i k'i sun tigɛ ni o ye aa donc ala kira ye fɛn saba min fɔ n'an kan k'an sun tigɛ n'o ye n'o ka ɲi farikolo ma a ka ɲi santé ma o de ye nin fɛn saba ye donc tamaro n'i m'o sɔrɔ i ka ji dakuruɲɛ damadamani ou bien i ka nɔnɔ dakuruɲɛ damadamani min k'i sun tigɛ n'a ye donc euh, nin de ye o fɛn ye ee alimami technicien y'an kɔ de a mɛɛnna an ye caman ta a ka waati la laadilikan ni bilasiralikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn kan ka sun sun ye i n'a fɔ limaniya i y'a fɔ cogo min ani volonté bilasiralikan jumɛn n bɛ min fɔ eh, maaw ye hadamadenw ye silamɛw ye o de ye sunkalo ye promo de ye ni an ka réseauw n'u b'u ka promow kɛ u b'a bila promo pour que an ka nafa de sɔrɔ a la parce que fɛn min tɛ sɔrɔ waati wɛrɛ u b'o de d'an ma o waati la donc sunkalo fana y'o tɛrɛti kalo de ye barajiw bɛ triple sunkalo de kɔnɔ kuranɛ n'i y'a kalan sunkalo kɔnɔ a baraji bɛ triple ni sunkalo kɔnɔ n'i ye farida kelen seli a bɛ komi kalo tɔw la i ye farida biwolonwula de seli farida kelen n'i y'a seli n'i ye fajiri seli yan torokɔrɔbugu sunkalo kɔnɔ a bɛ komi i ye farida biwolonwula de seli kalo wɛrɛ la donc fɛn min bɛ sɔrɔ sunkalo la o tɛ sɔrɔ kalo foyi la sunkalo de ye kalo ye ala kira ko ni maa min y'a sun sallallahu alaihi wasallam ko ala b'i jurumu bɛɛ yafa ala kira ko ko don bɛ sunkalo in kɔnɔ n'o ye layilatul kadiri ye ni maa min y'o don ɲɛnamaya ala b'i jurumu bɛɛ yafa a b'i don ale ala ka alijinɛ kɔnɔ donc sunkalo ye tɛrɛti a ka kan o tɛrɛti an k'an wasa don tɛrɛti in na k'a kɛ k'a kɛ ka wasa i n'a fɔ nin de y'an ka sunkalo laban ye o de ɲininen don an fɛ parce que fɛn min b'an na an ta tɛ a bɛ taa don jumɛn an t'a dɔn bana de bɛ kɛ n'a ye wa banabaatɔ caman taara kɛnɛya de don wa kɛnɛbaatɔ caman taara denmisɛnninya de don wa denmisɛnnin caman taara maakɔrɔbaya de don wa maakɔrɔ caman taara donc waati t'a la a bɛ se k'i sɔrɔ cogoya sugu bɛɛ la cogoya sugu bɛɛ a bɛ se k'i sɔrɔ a la hali o don na dɔrɔn dɔ fatura a bɛ a bɛ a bɛ ka kuru di denmisɛnninw ma a bɛ kilasi kɔnɔ a bɛ ka kuru di denmisɛnninw a y'a to kuru de la a bɔra ka serila ka bɔ ka bin a taara a fatura donc a ka kan an ka sunkalo in kɛ tɛrɛti kalo ye pour que ala b'an jurumuw yafa anw si ka dɔgɔ an ye ala kira mantɔnw ye an si ka dɔgɔ donc walasa an ka se ka baara ɲumanw caman sɔrɔ k'a bila an ka mizan na ya rabi ala ka sunkalo timɛ yira an na ala ka sun in nɔgɔya an ye bato minnu bɛna k'a kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ sadaka minnu bɛna bɔ a kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka sun nɔgɔya yarabi tile min bɛ yen ala ka hinɛ an na ka sumayaw jigin an kan wa ma dhalika ala allahi bi aziz ala ka février ka sanji jigin maliyɛnw kan o tɛ ko ye ala bolo sanji ye ala de ta ye hadamadenw ye ala de ta ye dugukolo ye ala de ta ye ni ala mago bɛ fɛn o fɛn na a b'a kɛ

ka u bɛ se ka na dɔgɔtɔrɔ voir u k'u ka bato tiimɛni kɛ i n'a fɔ alimami y'a fɔ cogo min sunkalo i kan k'a bila i kun na ko nin bɛ k'i ka sunkalo laban ye ladilikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin banabaatɔw bɛɛ lajɛlen alhamdulillah eh, ladilikan min bɛ ne bolo ka lase banabaatɔw ma o de ye mɔgɔ o mɔgɔ ni bana b'i la min ye lujurabana ye ou bien furudimi bana ninnu yanni i ka sun daminɛ i ka se ka dɔgɔtɔrɔ fɛ yen k'a ka yamaruya d'i ma ou bien a k'i bilasira o de cɛ ka ɲi nin bɛ dan sigi an ka jɛmukan na an bɛ mikoro sɛmɛ an ka alimami na a bɛ duwawu kɛ an bɛ wuli o kan insha allah

alhamdulilarabilalami alhamdulilarabilalami nin de bɛ dan sigi an ka bi ondu tv diinɛ kɛnɛ kan an ka bi maa welelenw kun ye imam ashek ahmed tijan jalo ka bɔ torokɔrɔbugu ale kun b'an bolokɔrɔ alimami don e, doktor fana yɛrɛ don bawo eh, a ye kalan kɛ yɔrɔ min yan tɛ dɛ inshallah maa faamuyalenba don an ka maa filanan o tun ye an ka dɔkitɛri yɛrɛ ye diko fatoma eh, usumani ale tun b'an bolo kɔrɔ yan médecin général don an y'a sɔrɔ a ka vraiment a timinandiyara a y'an ka invitation accepté bawo bi dɔgɔtɔrɔw sɔrɔli ma nɔgɔ a yɛrɛ bɔra fo yɔrɔ dɔ de la ka boli ka na ka na an ka jɛmukan nin assister an b'a fo o la k'a barika da e, a ka kiliniki filɛ nin ye torokɔrɔbugu misiri a bɛ hakɛ to a ka kiliniki bɛ torokɔrɔbugu misiri imam jalo torokɔrɔ misiri fɔlɔfɔlɔ a b'o kɛrɛfɛ inshallah ni ɲininkali kɛra yen dɔrɔn bɛɛ b'a ye a sɔrɔ yen nɔ i n'a fɔ a ja san o san promo b'a bolo a bɛ mɔgɔw visite yanni sunkalo cɛ an b'a fo o la eh, ala ka na a sara o la ka baraji caman d'a ma nin de bɛ dan sigi an ka bi ondu tv diinɛ kɛnɛ kan an b'an ka tɛkinisiyɛn waraba fo isa depiteli ale kun bɛ eh, tɛkiniki la ka fara an ka ɲɛmaaso fo ka se dugu ma